Goidé mar atá sibh! Donncha ar ais arís agus inniu tá leabhar deas gearr again le léamh againn. Féach, Frog Beag agus na Torbáin, sin scéal faoin bhFrog Beag agus tá sé chun driofúracha agus driotháracha nua a fháil.

N'fheadar mé cén saghas prablam atá i gceist anseo. Frog beag agus na turbáin sin. Ó, n'fheadar an é sin an frog beag. Bhí frog beag ina chónaí lena mhamaí agus lena dhaidí. Ní raibh ann ach an triúr acu. Féach. Daidí frog. Mamaí frog. agus an frog beag. Féach, beirt mhóra, Mamaí agus Daidí, agus frogín amháin. Féach, féach air ansin. Agus b'in mar ab fhearr le frog beag é. Féach an triúr acu amuigh ag seoltóireacht ar an bhfarraige mhór i mbád deas beag seoltóireachta. Lá amháin, d'inis Mamaí agus Daidí do Fhrog Beag go raibh sé le bheith ina dhriotháir mór. Ooh! Féach, bhí picnic acu ar an lá sin. Agus Mamaí agus Daidí Frog á rá sin leis an bhfrogín.

Ní raibh frog beag pioc sásta. Féach. Ní raibh na torbáin in ann túr a thógáil. Féach. Frogín ag iarraidh túr ard a thógáil agus iad ag fanacht ansin. Féach. Snámh timpeall. Breathnú ach ní féidir leo rud ar bith a dhéanamh. Ní raibh siad in ann na drumaí a bhualadh. Féach. Bang, bang, bang, bang, bang. Dingidí bang bang agus féach, iad ag fanacht ansin. Ní raibh siad in ann léim go fiú, féach air, bum, síos suas, léimt, boing, boing agus féach orthu. Ach nach iad atá leadránach. Ní dhearna siad rud ar bith Féach, frogín, agus é ina shuí ansin agus na torbáin beaga, féach, á, cha níl mórán ar siúl acu, é, siad an-chiúin, an-leadránach ar fad. Seachas aird Mhamaí agus Daidí a tharraingt orthu féin, see. Beirt. Mamaí ag tabhairt aire dóibh sa treo sin. Daidí ag tabhairt aire dóibh sa treo sin. N'fheadar cad tá ag tarlúint do Frogín. Nuair a theastaigh uaidh scéal a chloisteáil ag am luí, féach ar. Ard-Rí na bhFroganna. Caithfidh gur sin scéal maith atá ann freisin. Is é sa leaba, féach. Bhí Mamaí róghnóthach ag tabhairt aire dosna torbáin ansin, féach, agus iad ag snámh sa bhfolcadh. Ó! Frogín bocht. Fágtha leis féin. Nuair a theastaigh uaidh póg a fháil roimh am luí. Bhí Daidí róghnóthach, féach, Daidí ag tabhairt aire dosna torbáin freisin. Na torbáin bhradacha! arsa frog beag. Hé! arsa Daidí. Níl sé sin deas. Tar éis an tsaoil, bhí, ba thorbán tusa tráth. Ach ní fada go mbeidh siad ina bhfroganna beaga. Féach, Daidí agus Frogín ag caint lena chéile. Díreach cosúil leatsa. Féach, táid tar éis fás. Anois, ní torbáin a thuilleadh iad ach froganna. An bhfuil naoi gcinn ann? Feicimid. A haon. A dó. A trí. A ceathair. A cúig. A sé. A seacht. A hocht. 9. Ní torbáin a thuilleadh iad ach froganna beaga. Bhí frog beag in ann rudaí de gach saghas a dhéanamh in éineacht leo, féach, túr iontach ard a thógáil go háirithe, féach, agus iad ag seasamh ar a chéile leis an túr ollard a dhéanamh. Beidh oraibh an teilifís a chasadh timpeall le breathnú air seo i gceart, nach mbeidh? Anois bhí naonúr compánach spraoi ag frog beag. Agus bhí frog beag ina dheartháir mór iontach acu go léir. Féach, is iad go léir le timpeall, Mamaí Frog, Daidí Frog, Sin é.